Cussu chi est unu allenamentu abertu, aici est, poita no seus contendi de una partida uficiali, ma sceti de un'allenamentu chi ponit impari duas formatzionis, una formatzioni chi est cussa de su Casteddu Under cuindici, podiaus nai is piciocheddus de su Casteddu, E un'atra formatzioni chi est invecis cussa unu pagheddu po equippari cussas chi funt giogadoris chi benint de calincuna scuadra de custa zona de s'Ogliastra chi est su centru de formatzioni de Jerzu, unu centru chi podius nai est acapiau a cussu chi est su mundu de su Casteddu Cagliari Football Academy. A si sfidai nci funt duas scuadras dd'eus nau, cumenti sempri undixi giogadoris in campu, si naraus fintzas is nominis de is chi funt gioghendi, cumintzaus propriu de su Casteddu chi est sa scuadra ospiti in custa dì. A s'onnu cun su numeru unu, Piras Fabrizio, su numeru duus, Tati Luca, su tres, Ghisu Edoardo, su cuatru est Vaccaro Andrea, su cincu est Diego Contu, attenzione pagu pagu, e e giai su primu gol, su primu gol, arribat su primu gol. Non t'ant donau su tempus mancu de ligi is nominis is piciocus, tenint giai gana de si ponni in mostra. segnai ma dd'eus a cumprendi, dd'eus a biri cun su replay e Gabrieli si dd'at a contai. E seus biendi su cross de su tres chi no apu biu mali, est su undixi de rimpallu a. Cumintzat a Muggianu Antoni. In s'interis, insoma, in s'interis bideus ca Insoma, fiaus contendi de sa formatzioni, a su numeru cincu Contu Diego, a su numeru ses cun su numeru ses Secchi Marco, cun su numeru seti Mattia Murru, cun su numeru otu Maurello Matteo, cun su numeru noi Diego Lussu, cun su numeru dexi Tutino Matteo e cun su numeru undixi Muggianu Antonio chi at fatu fintzas su primu gol. Po su centru formatzioni de Jerzu, in porta teneus Matteo Firino cun su numeru cuatru Usai Tiziano, cun su numeru sesi Andrea Mameli, cun su numeru seti Luca Podda, cun su numeru noi Cristian Podda, cun su numeru dexi eh, Maxia Diego, cun su numeru undixi Feli Alessandro, cun su numeru trexi Andrea Alfieri, cun su numeru seixi Sitzia Riccardo, cun su numeru dexaseti Piras Cristian e cun su numeru dexannoi Urru, Leonardu. Una bella dì Gabrieli, ita ddi naras po contai custu chi est su sport, su fùbalu, su palloni in Sardigna, ita naras? S'agataus in su campu de sportivu de Ulassai, dedicau a Geddi, una dì bella, frisca su tantu giustu, nci funt prus a mancu binti gradus e podeus nai ca a s'umbra puru no istareus mali E perus e perus nos seus oprigaus a suta 'e sa tribuna de custu bellu campu chi naraus est fintzas in unu logu spantosu, ca si ca seus acanta de cussa chi est sa gruta meda nodia de Ulassa, chi est sa gruta de su Marmuri, unu logu de is prus bellus chi nci funt in Sardigna, quindi ancora no eis tentu manera de ddu bi podeis beni de siguru a ddu castiai. E 'ollu aciungi fintzas ca insomma totu custu custa custu allenamentu fatu impari de duas scuadras chi oi funt sfidendi si in custu bellu campu chi est unu campu sinteticu podeus nai aici est totu aintru de unu progetu mannu chi est unu progetu cuncodrau propriu de su Cagliari Football Academy chi est fatu po fai connosci a is piciocheddus De su Casteddu e is piciocheddus de cuindixi annus prus giovunus puru de su Casteddu cussu chi est su mundu nareus de sa Sardigna un accapiu cun su mundu culturali de Sardigna Gabrielli contasi tui puru calincuna cositedda. Beh podeus biri in campu ca ci funt piciocus giai fisicamenti prontus de cali chi siat s'iscuadra est chi gioghendi ovviamenti su Casteddu giai mostrendi unu giogu prus cumpriu poita funt siguramenti gioghendi totu s'annu impari e funt giai mostrendi una calidadi, ma podeus nai puru ca po cantu seu biendi sa formatzioni de domu, podeus nai, est donendi si de fai po ponni in dificoltadi custu Casteddu. De seguru eus a biri ale meda meda calidadi in piciocus ca prus ainanti prus a pagu ddeus agatai puru in serie A, s'auspici est cussu. e oi tenint puru s'ocasioni de lassai un arregodu visivu chi abarrat puru cumenti esperientzia de vida poita no est sceti ita est sucessu in su campu ma a lassai puru u bellu arregodu aintru de un'esperientzia unica e de seguru Bella e precisa contada de tui. Su bisu est pròpriu cussu, is piciocheddus chi oi bideus gioghendi in custu campu ant a tenni de siguru cussu chi est su disìgiu mannu de podi cracai una dì in su benidori cussu chi est su campu de unu unu campu de Serie A, de siguru insoma Torraus a nai ca su Casteddu est sa formatzioni prus de importu, sa sociedadi prus manna e prus connota cun d-unu livellu artu in in Sardigna po cussu chi est fintzas su setori giovanili, ma no est s'unica, nci nd'at atra puru e insomma si faint balli. Est bellu Custu, custu progetu, su progetu de ponni a fiancu s'unu a fatu 'e s'atru, s'unu a fiancu 'e s'atru, cussu chi est su mundu de su de su palloni, su mundu de su fùbalu cun su mundu de sa cultura. Oi custus piciocheddus chi ndi 'ent, is piciocheddus de su Casteddu ant tentu manera de andai a visitai propriu innoi in Ulassa, si certu, contaus fintzas su palloni, insomma Fiannendi is piciocheddus oi ant tentu manera de andai a a biri su museu dedicau a Maria Lai, sa grandu artista propriu de Ulassa chi at tentu manera de giai de fai onori a sa bidda cosa sua e a totu sa Sardigna e quindi cumenti a nai de connosci fintzas un'arrogheddu e unu anzi, 'ollu nai fintzas un'arrogu mannu de cussa chi est sa cultura artìstica de Sardigna. Giai nd'ant fatu a intro de custu progetu is de su Casteddu Under diciassete, de pagu funt stètius in Nùgoro, po andai a visitai cussu chi est su museu de Grazia Deledda, sa domu de Grazia Deledda, totu dedicau a a sa grandu scritrici sarda. Insomma, torraus a nai, ponni impari cussa chi est sa cultura cun su sport, unu bellu unu bellu acapiu. Puru lassami aciungi sa localidadi, su logu aundi s'agataus e s'eus biu arribendi puru ca est unicu. Attenzioni attenzioni attenzioni e a segnai su segundu gol est Diego Lussu po su Casteddu, tocat a si ddus marcai custus gols caru Gabriele chi no innoi insomma est unu carraju. Segnaus segnaus. Torraus a biri sa sa reti fatta a is dexenoi minutus. Una bella diagonali Ale eh. Piazzada acanta 'e su pallu, imparabili po su portieri. Si, si, si. Ma depu nai sa beridadi ca is piciocheddus ogliastinus funt fendi-sì balli issus puru, no est No est sceti a, comente a nai, no funt sceti innoi po po nai ca nci funt, ma funt gherrendi comente est giustu chi siat. E issus puru funt a intru de custu bellu progetu chi est sa Cagliari Football Academy. E si 'ollu nai fintzas calincuna atra cosa, est propriu unu atobiu, Cagliari Football Academy, unu allenamentu chi ponit impari is piciocheddus de sa su nareus cussu chi est su comitau ogliastrinu imparis quindi si tzerriat Cannonau Jerzu Picchi pigat su nomini de cussa chi est una sociedadi istorica innoi de s'Ogliastra ma ddoi funt piciocheddus chi cumenti ant tentu manera de nai aprobiant de totu sa zona, una zona chi tenit unu valori fintzas ambientali turisticu de importu mannu de importu Mannu. Sighìus s'atzioni, sighìus s'atzioni. Bella intrada de su Tresi, piatzada a intro e... E ancora, Facili. ancora, eh, a, a, ancora 3 a 0, seus 3 a 0. A segnare est stètiu Matteo Tuttino. Si nareus ca funt bessendi a foras is valoris, no? Nc'est unu giogu fortzis unu pagheddu prus struturau, un'idea de giogu unu pagheddu prus cumpria, podiaus nai aici, in sa scuadra de su Casteddu. S'agatant a memoria, nci funt puru custas giogadas si biri crarus totu. Poi depu nai puru, Ale, ca custus eventus serbint prus a totu po po po fai biri puru is giogadas, duncas no nc'est cuss'agonismu agressivu ca serbit puru po cuntrastai certas giogadas, duncas intr'e s'àrea ddus lassant puru tirai, naraus diaici. Oi a nai sa beridadi no teneus mancu un'àrbitru federali, gasi ca no est una partida, podeus nai aici, uficiali, est, cumenti ho tentu manera de nai, unu allenamentu fatu impari de duas sociedadis, de duas scuadras, totu a intru insoma de unu progetu pentzau po fai cresci is piciocheddus cun cussu chi est su valori de su sport, poita podeus nai totu Gabriele ma candu ses candu tenis cuindixi annus depis pentzai ca su sport depit essi in antis de totu unu spassiu, ancai gioghes in su Casteddu o no? Giustamenti, no no a biri chi gioghes non fait sa diferentza sa scuadra, dd'eus cumprendiu totus chi at giogau a fubalu Chi giogat in terza categoria e chi giogat in Serie A ses gioghende a fùbalu, poi. Est giustu, est giustu, est giustu. A custa edade prus che mai sa categoria est un'atra storia. In s'interis, Murru Matia at sartau s'omini intrat in area, intrat in area dda ponit in mesu, atentzioni ca ddoi funt is amparadoris de su Picchi Jerzu chi però ndi liant sa bòcia s'atacanti de sa scuadra de su Casteddu. E torrat a tziai sa scuadra olliastrina, colpu de tacu de Felli, ca dda giait a piras Christian, ca circat de sartai s'òmini ma est frimau, de su nùmeru cuatru de su Casteddu chi est su chi est Vaccaro, atentzioni su una bòcia chi fiat arribada in àrea po s'atacanti de su de sa scuadra ogliastrina, frimau de Luca Tatti, ca nci dd'etat a fundu. Est unu bellu furitu custu piciocheddu de su Jerzu, e fadendi giai u' pagheddu in pentziri sa difesa de su Casteddu Si, a poni in mesu sa bòcia at essi su nùmeru dexaseti Cristian Piras, ca at scudi de sa manca, nareus, castiendi a sa porta de su. Si. E nci dda scudit in mesu, atentzioni, cropu de conca, torrat po in mesu de Felli, sa bòcia abarrat a sa scuadra olliastrina. Bideus su numeru dexannoi dda ponit de sa dereta, unu tiru de angulu, seus potendi sempri de sa scuadra cannonau Jerzu Picchi. Unu bellu pentixeddu, su numeru dexannoi Urru Leonardo dda ghetat in mesu, sa bòcia torrat a issu, de chi is amparadoris de su Casteddu ndi dd'ant iscuta, ancora Urru, ma sa bòcia arribbat torra a is de su Casteddu, ca faint partii unu contropiede, est su numeru trexi Alfieri Andrea ca nci dd'etat fora de campu, Ghisu, dda giait a Mugianu, Mugianu, puntat s'òmini, puntat, circat 'e ddu sartai ndi sartat unu, no ddu sartat, ndi ndi liant sa bòcia, atentzioni a Piras Cristian ca dda giait a su compàngiu cosa sua, ma est ancora Mugianu chi est, comente nai, Fendi si balli, dda giait a su cumpàngiu Vaccaro e sa bòcia torrat in difesa. Bisi, de custas cosas si, si cumintzat a biri su giogu giai impostau, no? Deu fueddau meda 'ortas a Gabrielli, giai de sas scuadras de is piciocheddus ddu est un'impostatzioni de giogu chi est cussa de su fùbalu modernu, su fùbalu de oi, si torrat, sa bòcia torrat goa a su, fintzas a su portieri, no? Certamente poita poi su giogu de is piciocus ormai improntau po poita benint puru circaus me is edadis prus mannas de sa sociedadi in cui giogant e duncas faint sempri de prus su giogu simili cumenti fiant prima sceti in in Ispagna o in Inghilterra custa manera de giogai aundi su mister principali de sa prima scuadra fait su manager puru de giovanili poita cantu Piscara impostat su giogu est arribendi innoi puru a custa manera de impostai is scuadras lassami nai est un agiudu mannu po is piciocus po essi prontus a atziai de categoria. E certu e certu. E bai e circa chi callincuna, chi in su benidori callincunu de is piciocheddus chi seus bidendi oi no nc'at a stupai in Serie A, podit essi puru, no? Ddu auguraus sempri, ma. Sa scuadra de su Casteddu fait una bella seletzioni in totu sa regioni, non feti, giogadoris chi ndi 'òddint fintzas de continenti e cancu 'orta strangius puru chi benint de foras, atentzioni. Bella custa intrada, fiat perfetta, eh! Non fiat fora de giogu. Atentzioni, atentzioni a su numeru seti Murru Mattia, che dda giait a su numeru dexi Tutino.

Vaccaro la ponit in mesu a intrare, a dda frimmai est su numeru undixi Felli, atentzione ocasioni de contropiede po sa scuadra ogliastrina, duus contro duus, biaus cust'atzioni chi dda sfrutant in sa manera prus eficaci, rallentare u' pagu, bella, bella custa torrada, avanti, si nd'est papau u' gol giai fatu, peccau, podiat essi una bella atzioni, bravus. No dd'at iscutta beni, at tentu però una bella ocasioni, s'est cumenti nau, cumenti narus nosu, papau u' gol. E dai, naraus fiat puru postu cun su pei s'est biu ca no est su suu, poita inguni fiat de piatzai, at cicau esternu e fiat giai Torrat a cumentzai su Casteddu cun su numeru tres Ghisu, custa intrada, bella in mesu, eh su portieri at tentu, e bisi ddu est sa trassa, su numeru ses Mameli de sa scuadra ogliastrina, At donau una coddadedda, no, cun su coddu a su giogadori de su. Nci provat de afora. Nci provat de afora, bella. E dda tenint giai sa trassa s'una e s'atra scuadra, nareus ca funt ammustendi-si unu unu giogu bellu, prexosu, chi si si ponit, cumenti nareus, si fait prexei a ddu biri. Si, de seguru. Atentzioni, atentzioni. Est cambiau meda su sa calidadi de giogadas de is piciocus. Fasi de atacu de su Casteddu ancora, Firinu dda parat, su tiru de Mugianu, Mugianu si movit in area cun d'una bella siguretza, tirat e sa bòcia no andat, sa bòcia no andat a tesu de su palu chi est amparau de Firinu Mateu. Custu Mugianu est giai fadendi cositeddas bellixeddas. Eus a tenni manera mancai prus a innantis de si nai ita funt fadendi custus piciocheddus in su campionau cosa insoro, su campionau deu 'ollu pentzai siat spaciau, siat acabau, seus in su mesi 'e maju e chi no est acabau seus chi seus a livellu de andai arreu po sa Sardigna, 'ollu pentzai chi insoma is piciocheddus callincuna manera apant giai serrau custa stagioni. Sa bòcia abarrat a su nùmeru noi, Diego Lussu, una punitzionedda. Dda scudit s'amparadori de su de sa scuadra ogliastrina, sa bòcia torrat a Morello, Morello satat unu òmini, ndi satat unu antru, bidit su cumpàngiu ch'est su nùmeru dexi Tutino, Tutino tirat in porta ma sa bòcia est arta asuba de sa de sa porta amparada de Matteo Firino. Nosu comente sempri si 'obeus arregordai ca seis in cumpangia de Alessio Mura e de Gabrielli Cossu, custa est Campu de giogu oi una partida speciali, unu pagheddu diferenti, nosu si praxit fintzas a contai su mundu 'e su palloni de is piciocheddus e a s'atra parti teneus s'amiga nosta Lucia Cossu. Lucia bene agatada, cumenti istas? Deo isto 'ene, totu 'ene, so setzida in sa panchina de su Casteddu e finiu su primu tempus, amus a intendere sas boghes de sos protagonistas e a intendere fintzas Sas isperas de custos piseddos chi sun gioghende oe innoghe. Lucia ses a conca a sobi, ti biu a magliettedda quindi nosu seus innoi a giacchittedda casi ca s'ariedda est frischettedda innoi in Ollastra, tui cumenti ses, ddu at basca a cussa parti? Basca meda semus a conca so a conca a sole ma so setzida affacca a sos piseddos de su casteddu e issos sun abbaidende sa paltia sun meda sun meda sun meda Cuncentrados, mi sun abbaidende, sun timinde calchi intervista, como mi cc'appalto ca mi sun timinde. Eh, anda bene, anda bene. Lucia, tira fotografias ca non si scit mai non diventint famosos custos piciocheddos ca funt. E tzertu, como pedo fintzas fintzas calchi autografu. E callincuna magliettedda puru ca si chi ses inguni, tocat, dai. Tzertu. Gratzias Lucia, s'eus a torrai a intendi pagu pagu prus a innantis. Gabriele, in s'interis Biu ch'est cicchendi in s'arretza callincuna informatzioni, callincuna nova po nosu asuba de custa scuadra de su Casteddu. Gabriele, ita as agatau? Ita ant fatu custus piciocheddus ocannu? Podeus nai chi ant fatu una figura manna in su campionau italianu, seus biendi ca funt arribbau cumenti a s'arreti de imoi, custu portiereddu Firino, chi at feti si dd'arribai e si dd'at blocau. Torra a nai, funt arribau terzus in su campionau, non nci dd'ant fata a intrai me in is playoff poita funt funt Eccu, Peccau, bella peccau, scu- bella, eh, custa bella. giogada m'at Bella giogada, m'at interrotu sa statistica. a dda marcai, a marcai, imoi bideus chi est, Su mi parit su numeru numero noi. noi, Diego Lussu, E Diego Lussu a su est giai in d'una doppietta nareus aici no? Eh sì. Bella ascuta beni, bella bella. Unu tiru a manca a giru bellu m'est partu de internu eh sì de internu bellu dd'at piatzada precisa. Quindi su resultau fintzas a immoi est de cuatru gols a zero, at segnau su primu gol. Muggianu a sighidura Diego Lussu a su minutu numeru noi, ancora Tutino a su minutu numeru eh, 11 e torra Lussu a su minutu numeru de 22. Sì, nareus ca eh, insomma fiaus nendi ita Funt arribbaus a su de tres de is postus in classìfica custus piciocheddus de custu campionau, Gabriele? Si, si, Ale, funt arribbaus a cuarantacuatru puntus, seti punti de distàntzia de s'Atalanta, chi est segunda, est prus ananti, e su Milan at bintu su campionau de gironi. Però podis biri puru ca s'ùrtima partida su Casteddu at bintu unu a zero contra su Milan, duncas custa formatzioni si dd'est giogada tenit una diferèntzia reti totu de rispetu, trexi gol asuba. E andat, podeus nai ca si dd'est giogada mellus de is mannus, poi est divisa in categoria, nc'est sempri cussa de diferèntzia, ma si funt fatu onoris po sa maglia chi portant. Beni meda, beni meda. E beh, certu. Podeus nai, mancai ddu preguntaus, chi ddu preguntit Lucia a sa panchina, poita bius ca Su capocanonieri de su Casteddu under cuindici est unu piciocu Mbambu ca oi no biu in distinta chi no mi parrit mali. Ah, no mi parrit chi ci siat. Duncas, podeus preguntai, mancai est stetiu pigau in scuadra prus manna o. Eh, podit essi puru, podit essi puru. Ateras cositas, poita su campionau est acabau, la semi a Serraiale su dixaseti de abrili. Andat beni meda, andat beni meda, in s'interis is duas scuadras cumbatint a giru a giru de s'area, a cumbati imoi funt su numeru dexiotu de sa scuadra ogliastina chi est scusai-mì su numero 6 chi est Sitzia Riccardo Sitzia Riccardo dda giait a su cumpàngiu sa boccia bessit a foras e non dd'ant apoderada poi poi insomma su risultau candu seus a su de 24 Mbambu sì mi parit chi ddu biu depit essi custu mi parit chi s'est ingottu Ah, bieus immoi in tribuna, sì, bravo, sì, tribuna, parit dd'apu biu, arribau de pagu, una protesi a su genugu, de eh. seguru, molto probabilmente est su piciocu. Sa boccia arribat a Firinu candu seus a su de 25 de minutus de custu primu tempus de custa partida chi est torraus a nai un'allenamentu chi ponit impari duas formatzionis Acapiadas a su mundu de su Casteddu, seus faeddendi de su Casteddu Under cuindici, Cagliari Under cuindici e una formatzioni chi est acapiada a cussa chi est s'Academy de su Casteddu, seus faeddendi de Cannonau Jerzu Picchi o mellus si Cannonau Jerzu ma no sceti, giogadoris chi nd'aprobiant de atras biddas a giru a giru de Jerzu cumenti Ulassa, Osini, Gairo, Tortolì, poita no, insoma, Barisardo, totus biddas chi funt innoi in Ogliastra e Depit esser unu prexu mannu po issus a s'agatai cun is fedabis de su Casteddu, insoma, est un'ocasioni fintzas de si fai de ammustai su Casteddu, su Cagliari ndi piscat is giogadoris de custas scuadras, Gabriele, cumenti totu is academy funt unu in italianu como si narat serbatoio, bella parada Bella ancora de Firino. Bella, bella. ponendu in mostra meda, eh, po nai, eh. bene custu piciocheddu, bravo. Me... Oh, de seguru est sempre aici, sa scuadra chi subiscit de prus. Attenzione, attenzione a custu contropiede, su, su numero 17 chi est Piras Christian. Puntat s'omini, sartat unu, sa, eh, torra sa boccia pesi, eh, non ci dda fait, po pagu. Peccau. Sa fortuna at giogau de sa parti sua e dd'est bessu unu bellu tiru puru est bessu de pagu. Provaus a biri su rimpallu circat de prima sa cunclusioni mesu rovesciada pagu, naus cordinau po tirai de prima. Atentzione ancora a custa atzione in sa boccia arribat su numeru 7 Murru chi est a sa lacana de su campu e ad essi unu tiru de angulu e a ddu scudi ad essi chi non biu mali su numeru 2, sì, depit essi custu su piciocheddu chi est su capocannonieri, ddu bideus nosu in tribuna. Est bistiu cun sa bistimenta uficiali de su Casteddu. Atentzioni, sa bòcia abarrat ingunis. Punta a s'òmini, ma su difensori dda ligit subitu. Su numeru otu. Nci at provau. Chi est Matteo Boi. Atentzioni, s'errori de su centrali difensivu, circant de dda aprofitai. Sa formatzioni de domu ma po pagu no e atentzioni subitu contropiedi unu contro unu s'acatat càstiat su cumpangiu at fatu sa cosa prus giusta bravu ancora gol cincu a zeru a ddu segnai cust'orta a ddu marcai est Matteo Mattia Murru scusemi marcaus custa rete puru a su minutu de trinta chi non biu mali. Ale, tui che nd'as biu unus cantus, dai, deu puru, de de preparatzioni de su Casteddu candu fait prima de is incontrus ndi fait meda, puru in Ogliastra, girat sa Sardigna, sa scuadra manna, prus o mancu su giogu est su stessu, seus castiendi cussa modalidadi de de sfida ca no est tantu su gol ma est sa manera, torru a nai, de donai sa possibilidadi, prus o mancu a is piciocus, de fai biri su chi ballint e de si tenni in movimentu puru, poita pentzu ca prus ca a s'acabu de su mesi ant a acabai puru is atividadis. Bai e circa, no sciu beni cumenti siant cuncordadis, s'interis bideus su numeru undixi de su Jerzu chi est Felli, dda torrat agoa a su numeru dexannoe chi est Curru, Curru tirat parada de Fabrizio Piras, no sa cosa bella est custa, est sa possibilidadi de, est craru ca si inghitzant a scerai is diferentzias fintzas tecnicas in calincuna manera no? Podeus nai ca est prus struturau su giogu de su de su Cagliari, su giogu de su Casteddu est prus podeus nai mi benit su fueddu struturau mi benit prus organizau, mellus organizau est beru puru ca est una bella possibbilidadi cussa Torra custa intrada e si ancora perfetta fora de giogu o no? No apo cumprendiu. M'est partu artzendi sa manu s'arbitru e mi parrit ca no no. Si. Si. Foras de giogu. Apu biu beni. Foras de giogu dd'iat posta aintru torra Mattia Murru candu seus a su de trintaduus de minutus de custu primu tempus. deu s'arregordu ca seis castiendi custa chi est un'allenamentu impari, si dd'ant contau beni is responsabilis de su Casteddu, insoma chi ant cuncordau custa bella bella partida, un'allenamentu chi ponit impari duas scuadras, sa formatzioni under cuindici de su Casteddu, in s'interis nc'est cussu chi si zerriat cooling break, at a essi a nai si frimant po una tassa 'e acua, unu tziccheddu 'e acua, is duas scuadras e una dì bascosa ma a su propriu tempus meda bentosa podeusu nai aici. Ma prus a mancu ant a fai imoi puru cambieteddus facilis chi bieus no in tempus regolamentari oi, poita custa dì funt de su bell'e s'inghitzu funt impostadas po circai de donai ecuilibriu E fait giogai a totus. Facili ca bieus cambius de formatzioni puru sustantzialis immoi. E ant essi puru podit essi seu gioghendi de anticipu poita s'organizatzioni est impostada po fai giogai is piciocus e sa regia podit donai sa possibilidadi e is highlights de si ddus castiai. De fatu mi parrit ca bideus propriu su primu gol, sa prima su primu gol marcau de Muggianu a su dexesimu minutu de su primu tempus, unu bellu cross chi ndi spondit de sa de sa manca, Avini Piras at fatu una bella parada e torra ma, nci dat is custu 'e mesu S'amiga Lucia si narat ca est faci a su primu tempus e de immoi a pagu dd'eus a donai sa linea, acabaus custus chi funt is highlights. Bideus ancora un'antru gol, custu chi no m'arregordu mali est su gol marcau de Tutino, su numeru dexi. No, no, su noi. Su noi fiat? Si, si. Ah, in sa. Ormai fisicamente ddu connosciu. E assimillat a Melchiorri, ti dd'arregordas? Eh, certu. Fisicamente dd'assimillat, cumenti si movit. Su cross arribbat ancora de Ghisu, Ghisu est stètiu, insoma, bellu presenti. Segnat e marcat fintzas a Tutino, su numeru dexi. Arregordaus fintzas ca Lussu at fatu una doppietta, at postu duus gols. po custu primu tempus, po custu bellu cincu a zero de sa formatzioni de su Casteddu, is tempus chi funt de, non funt de corantacincu minutus, ma funt de trinta minutus, ancora Murru e s'urtimu gol chi est cussu de de Lussu e totu, scusami, de Murru, replay. Càstia tui sa bellesa de custa immagine si Ale lassa-mì dda arregordai su traballu chi fant in regia is operadoris chi cassant a su momentu e su dettagliu chi est prus unicu. E nosu giai deus sa linea fintzas a a Gabriele certu a Lucia cossu ses cossu totie duas totie duus Lucia s'intendis si ti giai deus sa linea po Poi dai cun is ospitis cosas tuas, via! E deo so paris cun duas protagonistas de custa partia de oe, so paris cun Antonio Orgiu, issu est s'allenadore de sos portieris de su Casteddu, e so paris fintzas a Nicola Pilia, issu est su responsàbile de su setore giovanile de su Ulassai. Cumintzamos cun Antonio Orgiu, E duncas, comente mai su Casteddu oe custos custos piseddos, custos pitzinnos sun innoghe in Ozastra in Ulassai e it'est su progetu Heritage? Bonasera a totus, seu Antonio Orgiu, seu su preparadori de is portieris de su Casteddu Under cuindici. Su Casteddu at aderiu a custu progetu po fai connosciri a is piciocus non feti sa su giogu su sport e su calciu ma fintzas su chi sa Sardigna e is artistas sardos podint donai e podint e ant donau a a nosu, quindi oi eus fatu sa bisita a su museu di Maria Lai e nd'eus aprofitau e quindi eus organizau fintzas custa custu incontru de calciu. E duncas cultura, su museu e fintzas su giogu de pallone. Coment'est custa partia? Comente sun gioghende sos piseddos? Est una partia cunditzionada unu pagu de sa basca, non funt ancora abituaus, però funt dimostrendi de ponni totu s'impegnu e biu is piciocheddus meda meda meda coinvolgius. Bene inoghe, e in in sa panchina fint nende fintzas, fint medas curiosos de custu cummentu in limba sarda, fint intendende, abbaidende fintzas nende de s'importu de su sardu. Sì, est unu progetu importanti po po custa cosa puru, poita ca su sa lingua sarda depit continuai a esistire e tramite custus progetus si podit divulgai a is piciocus prus piticus puru. E gràtzias. E como intendimos Nicola Pilia, Nicola, it'est custa partia pro a bois? Bonasera a totus, soi Nicola Pilia de Ulassai e soi su responsàbili de su setore giovanili de Ulassai. Custa partia est importanti po nosu poita fait connosciri a is nostrus pipius, a is nostrus giogadoris ca non funt abituaus a certus livellus ddus stimolat a s'impegnai 'e prus po migliorai est importanti po su territoriu poita cumenti at nau Antonio est bellu chi is piciocus connosciant non feti palloni ma atrus logus e atras culturas. Ma fini emotzionados, cumenti si sunt preparados pro sa die de oe? E is piciocheddus funt meda emotzionaus poita candu depis giogai cun su Casteddu po issus est tipu una partida de Serie A. Già de eriseu furint preocupaus, mister a ite ora depeus lompiri e nc'est totu una preparatzioni, calicunu non at mancu ormiu. Ma mi l'immagino, de seguru no ana dromiu. E custu est fintzas unu campu meda bellu. E sì, su campu est nou, sa cornice de s'ambiente est bella, s'agatat in sa parte arta de sa 'idda e est in mesu a sa natura. Spereus che certas initziativas nci dda facant a ddu valorizai fintzas de prus. E duncas custa est una partia de importu po sos po sos pitzinnos, po sos piseddos de s'Ulassai, ma fintzas po sos piseddos de su Casteddu. Comente at a finire custa partia, ma no est de importu su risurtadu, naramos? Seguramenti su Casteddu funt meda preparados e speru chi is piciocheddus pighint esèmpiu de custu de propriu de s'impegnu puru chi nci ponent e a bias cussu chi naru eo ddi fait 'eni perdi puru, poita abbasciant pagu pagu torrant pagu pagu prus umilis e duncas una 'olta si 'inchet e fintzas una 'olta si perdet. Cales sun sas isperas de custos piseddos? pensu chei pensu chei però cussu chi pensu est chi ci depiat esser prus possibilidades pro custos pitzinnos poita funt meda svantagiaus in is zonas nostras, quindi sa speranza est cussa puru chi calecunu ddos possat biri e ddos possat valutai eccu Nos sun pedinde de abbaidare sos piseddos de s'Ulassai. Ah, ma sun torrende a comintzare e tando sa lìnea a bois. Torraus gràtzias a Lucia, pròpriu in s'interis chi sa scuadra ogliastrina marcat sa primu su primu gol, una bella una bella currera chi at fatu su nùmeru Felli. Felli su numeru undixi, Alessandro Felli at sartau s'omini e quindi insomma si tocat a marcai fintzas custu gol. Bella bella essida e fiaus castiendu sa partida e funt partius beni. Sì funt partius beni a su minutu nareus trintacincu beni o mali insomma incrutzat sa scuadra ogliastrina cun su gol segnau de Alessandro Felli. Torrat a cumentzai totu, nosu torraus gratzias comente sempre a Lucia, bellus is fueddus de is duus nareus is duus allenadoris, s'allenadori e su de is portieris de su Casteddu e fintzas nareus unu de is responsabilis de cussa chi est sa scuadra de innoi de Ulassa, Sì, ant nau cosas de importu. Est, cumenti a nai, fintzas un'atòbiu e unu momentu fintzas de po s'atobiai, de confrontu aintru de is duas scuadras e po is piciocheddus, ca de custa zona est fintzas s'ocasioni po amostai su chi scinti fai, caru Gabriele, ita naras? E giustamenti, sa cosa prus giusta. Pròpriu de donai sa possibilidadi a is piciocus de si ponni in mostra e donai totu sa possibilidadi chi podint tenni. Cioè, issus depint cumprendi ca, cumenti in sa vida, cumenti in dogna cosa, fiant narendi giustamenti, si bincit, si perdit, ma su sport est a donai sa possibilidadi a is piciocus de mostrai su chi ballint. Est giustu, est giustu aici. Poi, ognunu tenit s'istória e cosa sua. Torraus a nai ca custa ocasioni, s'ocasioni de biri sa scuadra de su Cagliari Under Cuindici innoi in Ogliastra, est giai de su fatu ca su su Casteddu at cuncodrau custu bellu progetu chi si tzerriat Heritage, iat essi a nai unu pagheddu s'eredidadi no de de sa de cussa chi est sa cultura cosa nosta oi sa scuadra de is piciocheddus at tentu manera de andai a bi cussu chi est su museu de Maria Lai innoi in innoi in Ulassa unu momentu finzas non feti de cultura ma de conoscèntzia finzas de cussa chi est sa traditzioni sa parti artistica de cussa chi est sa cultura cosa nosta e giai dd'iant fatu in iscidas passadas is de s'Under dixiasete cun sa andendi a visitai in Nùgoro cussa chi est stètia sa cussu chi est su museu de Gràtzia Deledda. Torraus a nai ca ocannu si festat fintzas si festant fintzas is cent'annus de cussa chi est sa Su su Prèmiu Nobel a sa grandu scritice sarda de Nuoro. Torraus a su a su palloni, torraus a su palloni gratzias a su fatu ca su Casteddu at giai fiat acanta agatai unu unu gol nou, calincunu numeru est mudau aintru de Is duas scuadras, Gabriele, ita naras? Si, si, si ant, s'ant giai mostrau ca apu biu prus a mancu cincu giogadoris ca funt cambiaus in una scuadra de s'Aranciu e de su Casteddu, m'est partu ca pagu cosa est cambiada, chi no nudda. Beni meda e si ddu eus a contai insoma fadendi fadendi is interessus chi is giogadoris si cambiant. Ancora bòcia po sa scuadra ollastrina, atentzioni, peccau ma no est frimmada. Bella scupetada, bessida de pagu, eh. Bessida de pagu. at cicau su numeru bintunu de sa scuadra ogliastina chi est Andrea Gaviano e a sighidura giai Felli Alessandro fiat acanta e ci dda ghetai aintrus. Sa bòcia torrat torrat a sa scuadra de su Pichillerzu, Ancora su numeru dexi Diego Maxia, dda giait a centru campu a Cristian Piras, Piras bidit su cumpàngiu, sempri Felli, bravixeddu custu piciocheddu, Gabri, mi praxit. Est mostendi valori diferenti. Eh si. Beh, issu scit ca, cumenti a nai, a castiai custa partida nc'est calincunu in tribuna puru, quindi. Quindi de seguru insomma est un'ocasioni manna po amostai su chi scit fai e est fendi si balli. Lassami nai una cosa Ale, castia custa incuadradura, mancu in Champions nd'as biu, ma diaderus la ta bella custa luxi. Fia narendi a, Ale, lassami nai una cosa, mi fait prexeri intendi cun custa boxi bella limpia po candu seus partius ca fiat unu pagu istraca. Eh si, eh si, depeis, ollu, ollu nai, mi ollu scusai in callincuna manera, atentzioni, atentzioni, atentzioni. S'at a s'omi fuori gioco? Nant de su publicu fuori gioco, ma mi parrit ca. Mi paret chi su gol siat bellu. Chini dd'at marcau, bideus mi ddu seu perdiu, bideus chi sa regia si amostat su replay. Su numeru undixi? Si si, su numeru undixi chi est Mugianu, Mugianu puru, po Mugianu puru una doppietta. Una doppietta candu seus a su numeru a su de coranta de minutus. Eus biu in su replay ca fiat a fora de giogu e. Sa camera de de su drone, sa regia, si dd'at mostrada e fiat perfetta. Bellu meda, bellu meda. Si, fia nendi 'ollu torrai scusas a is ascurtadoris e is ispettadoris de Campu de Giogu po. mia de Santu Brenadinu oi insomma seu u' pagheddu fora 'e boxi ca si ca insomma eus trigau u' pagheddu. Ti fia bantendi e chi ti ses scusendi, no ma deu deu 'ollu nd'aprofittu poita de po salludai is cumpangius de bidda de siguru calincunu at essi chi est castiendi. Attenzione attenzioni attenzioni attenzioni ca su numeru dexottu Riccardo Saba agattat su palu e Eus biu su portiere est cambiau de seguru de sa formatzione aranciu, est su numero doxi, lassami ligi sa distinta, si, scusa, poita de sa de pagu Regioni, de non sa si bi Regioni, bidiat. est Giuseppe Giganti. Ti Poi de davo gio- seguru nci funt puru giogadori ca passant de una scuadra a s'atra po po podi fai puru diferentza de manera de giogai, de positzioni. Bastat, si connoscint de is caltzoncinus. Poita insoma. Naraus ca scoviant su chi funt is caloris de sa scuadra issoro, eh. Sa bòcia arribat a su portieri de su Casteddu ca castiat, o mellus, scusai mia, a su portieri de su de sa scuadra Picchi Jerzu, Giganti Giuseppe, ca dda giait a su cumpàngiu cosa sua, chi est su nùmeru cuatru Titzianu Sai, ca dda torrat a coa ancora a su portieri, castiat su cumpàngiu Sitzia, Sitzia, Sitzia o Usai, Usai circat a su cumpàngiu a metà de campu, chi est Felli. Sa bòcia arribat a su cincu Contu Diego de su Casteddu. Eh, custu errori. Bòcia furada. No nd'at aprofitau su bintunu. Bòcia furada de Andrea Gaviano. Mi praxit a cumunai, Ale, su cincu Contu. Eh. Eh? Non t'arregodas nudda? Cincu. Contu. Eh, si, si, si. Eh, bella. Dda riparada. Bella custa puru. Stètiu atentu, su giogadori ch'at a difèndiri sa reti e s'est distèndiu beni. Ancora atacu po su Casteddu, cun su nùmeru dexiotu Saba, ca dda ponit in mesu, circhendi su cumpangiu, non si cumprendit chi fiat unu cross o fiat unu unu tiru, no at girau beni sa bòcia, m'est parta, no? Tiru cross. Si gherrat, si gherrat a sa làcara 'e s'àrea, is duas scuadras funt fadendi-si, amostendi-si unu a loi, atentzioni ndi dda furat, o mellus circat de ndi dda furai, sa bòcia abarrat a su Picchi Jerzu, si giogat a metà de campu, su pressing est forti. Atentzioni, sartau s'omini, ndi sartat unu ma sa boccia arribat a Saba, Saba dda giat a su cumpangiu, a su numeru noi, Diego Lussu ma est frimau. Impostatzioni de giogu. Urru, Urru circat a su cumpàngiu ma dda frimant is amparadoris de su Casteddu. S'atzioni est unu. Eh, custa 'orta dd'at fischiau, eh. Fischiau, fiat craru. Fora de giogu, eia. S'àrbitru est, 'ollu pentzai, unu de is acumpangiadoris, unu cumpàngiu de de una de is duas scuadras, podiat essi puru unu dirigenti. Insoma, torraus a nai, no est una amichevole ma est unu allenamentu fatu impari a intru de is duas formatzionis, sa formatzioni de su Casteddu Under quindici e sa formatzioni de custu chi est su Cannonau Jerzu Picchi, a su mancu aici est stetia nomenada ma est prus che atru una scuadra chi s'acumpàngiat a sa Calliari Football Academy. Cumenti medas ci nd'at in su territòriu sardu, su Casteddu ndi tenit una pariga spratas in s'ìsula, de aundi piscat fintzas giogadoris chi poi andant a intro de cussas chi funt sas scuadras giovanilis de sa formatzioni chi totus nosu, insoma, cumenti a sardos, stimaus e mi Deu ndi piscu fintzas s'ocasioni po nai ca gràtzias a Deus ocannu puru seus e eus abarrai in Serie A, caru Gabriele. Su màssimu livellu ca si tocat. Depeus gherrai. Eus biu puru meda giòvunu de su Casteddu, tocat a ddu nai puru, importa custa cosa chi ant nau in meda logus de importu de su sport, de sa Serie A, ant bantau meda su Casteddu po custu, custa manera de mostrai una, a diferentza de, naraus, po fai unu paragoni de su Como de Fabregas, chi dd'at fatu in una certa manera eccellenti cun su dinari, su Casteddu dd'at fatu in modu oculau donendi prus importu a s'iscola cosa sua. At dimustrau ca sa diferentza dda bolit fai cun s'esempiu prus bellu chi est stetiu Mendy ca at fatu un'esórdiu ca si sognant totus is giogadoris gióvunu candu intrant sa primu 'orta de segnai, issu at fatu doppietta puru Est stètiu pròpriu su su mèritu de totu su progetu ca in capu a Pisacane ocannu at donau risultau e abarrai in Serie A. Beni meda, beni meda, seu de acòrdiu cun tui, est unu prexei mannu a biri una scuadra cumenti Sa Nosta, su Casteddu, chi at amostau a is atras scuadras cumenti si potzat essi una scuadra giòvuna, e a su pròpriu tempus abarrai in Serie A. Bella girada! Grandi giogada! Bellu gol, bellu, bellu, bellu, bella atzioni. Grandi giogada e bella. Bella giogada. A su de corantaseti de minutus de custa partida. S'undixi, Felli at postu in mesu po su cumpàngiu e a ci detai a intrus, bideus chi est stètiu. Mi parit chi, no 'ollu nai mali, est su bintunu, no, su noi. Su nùmeru noi Gràtzias a sa regia. Christian Podda. E quindi seus cincu a duus. Torru a nai, teneus una regia spetacolari, cioè, deu mi spanto ogni 'orta cumenti chi siat sa prima 'orta, poita sa callidadi est. Est de livellu artu meda. Atenta, precisa e professionali, poita subra de su sport no est de ddu nai. M'est partu foras de giogu custa giogada ma at lassau curri su diretori de gara de oi. Fait a apretzai puru ca immoi in porta in su Casteddu ddoi at piciocheddu ma ti potzu azzardai e depit essi propriu emozionau puru meda e no fait prexeri si biu sa Est normali, est normali. Bellu, bellu, eh, custa... Bella custa atzioni. Eh, eh, a Cicao. A Pedro, a Pedro Satimeddu, a Pedro Satimeddu fia narendi, est sa fotografia prus bella de sa dì de oi, su portieri chi ddoi est imoi in su Casteddu. Sì. Serbint po fai bivi custas giornadas custas emotzionis. Si, si, si chi est unu portieri de, nareus chi est de sa formatzioni ogliastrina de siguru. Cumenti fias narende su dirigenti prima. Atentzioni, atentzioni custa giogada, atentzioni, bella, bella giogada, Felli, Felli sartat s'omini, su numeru tres, arribat in area, tirat in porta e gol, gol de Felli, doppietta, candu seus a su de corantanoi minutus. Cumenti podeus biri Felli est giai in un'atra categoria eus a biri puru is cratzoneddus ca est de su Casteddu. Zertu, si si, beh certu. Ma mi parrit ca apat agatau e apat giau s'agiudu cosa sua a is giogadoris fintzas de s'atra scuadra in su sensu ca s'est integrau. S'idea est propriu cussa, s'idea est propriu cussa de ammisturai su tallu, cumenti narat cuddu, no, de poi impari Piciocheddus de una e de atra scuadra, unu allenamentu impari, unu progetu, un'idea, un'idea. Potzu nai una cosa Gabri, mi parrit ca siat una partida fintzas correta, in su sensu ca nd'apu biu pagu fischiadas, pagu fallus, custa est una bella spera po nosu ca insoma stimaus su giogu de su fubalu. Si Ale, ma S'insegnamentu no est sceti in sa giogada, e podeus apretzai puru ca a custu livellu, e custu est unu bantu puru po nosu e totu sa Sardigna, biri sociedadis sardas ca, lassami ddas acumunai medas a su Giapponi, poita teneus una cultura de essi meda educaus, dd'apu biu, ddu seu biendi sempri de prus No chi nosu fiaus maus, eh, atentzioni, però seu biendu s'atentzioni in particolari de s'educatzioni in campu, a foras, narami in su Casteddu chi asi mai biu situatzionis antipaticas. Zerriaus de aici, no? No, a nai sa beridadi, a nai sa beridadi no, po imoi no, no potzu, no potzu nai nudda. Sighiu su giogu, sighiu su giogu, su numeru noi Podda Christian dda giait a su cumpàngiu chi est su dexaseti Christian Piras chi circat de satai s'òmini sa bòcia dda abarrat in is peis càstiat su cumpàngiu biri su nùmeru dexannoi si diat in logu mei su nùmeru dexannoi intrat in àrea tirat est arta arta de pagu. At circau sa giogada a sa Yildiz. po aggiornai prima fiat sa Del Piero immoi po fai prexau su regista a cosa nostra dai citaus citaus cancu giogadori a cosa sua Ildiz Ildiz attenzioni attenzioni a Felli ca ndi piscat sa boccia arribbat a Urru Urru Urru castiat e puntat s'omini ancora circat sa porta ma est pagu pagu atesu, nareus a sa manca, o mellus a sa dereta de su portieri, ca si su portieri castiat a nosu. si depo nai sa beridadi su bentixeddu u' pagheddu strobat Ma Ma deo mancu pentzo chi aici meda, mancu, no, mancu no, no, meda. no ci Attenzioni, da fai. attenzioni a Mereu, Mereu, Mereu intrat in area, Mereu satat s'omini, sa boccia non dd'abarrat in is peis, sa boccia est pinnigada de sa scuadra ogliastrina, si diri a sa magliettedda, a su numeru sesi, chi est Sitzia, chi dda giait a su dexaseti, Piras, Piras circat a su cumpàngiu. Dda scudit atesu po Felli. Lassami arregorai unu fueddu, chi at usau su Casteddu puru storicamenti in d-unu spot. Est stetiu u pagheddu dogana su giogadori inguni, eh? Bravu, u pagheddu dogana, eh. Pentzu ca fueddu prus atzecau no nc'est. Si, si, si. Tecnicismu ca si podit usai puru in Champions, no? Certu, ma si. U Neymar ita farit? A dogana. Eh, a dogana. A dogana. Atentzioni, atentzioni ancora. Atzioni de su Casteddu ca circat sa bòcia, arribat a Tutino, Tutino. Unu duus serrau perfetamenti de su Casteddu. Est pròpriu Tutino chi dda segnat, chi no Pupimanni, no? Nc'est stetiu s'unu duus, at biu a intrai su ses de su Casteddu. Secchi Marco Marco Secchi segnat issu puru. Intrat su de ses de is gols de custa partida, o mellus de su Casteddu. Candu seus a su de cincuantacuatru de minutus de custa partida, su risultau est de ses a tres po sa scuadra de su Casteddu, e is gols funt stètius marcaus de Muggianu chi at fatu una dopietta, de Lussu chi issu puru at fatu una dopietta, de Murru e de Marco Secchi. Po sa scuadra de s'Ogliastra marcaus de Felli, dopietta, e de Podda a su de corantacincu de is minutus. Sigheus ancora custa atzioni de atacu de su Casteddu. Sa bòcia arribat in s'àngulu, a ddu scudi de sa venabì at a essi su nùmeru otu, chi est Matteo Morello dda ponit in mesu scutat beni ma sa bòcia arribat in is manus de Giuseppe Giganti chi dda giogat a su cumpàngiu contropiede de sa scuadra ollastrina cun su nùmeru noi Podda Christian agatat a su cumpàngiu ma su nùmeru ses Marco Secchi de su Casteddu ddu firmat Atentzioni meda sa bataglia a intru de Edoardo Ghisu e de Alessandro Felli est bella cumbàtia, parada ancora, sa boccia abarrat inguni, numeru tres est Mattia Lai chi dda perdit, Bravo su portieri, bella parada, bella parada, at fatu unu errori ma at subitu rimediau

Si gherrat sa bòcia est de Tzucchianu no picchi, ma arribbat, torrat su Casteddu cun su numeru dexiotu, Saba, Saba, Saba, si girat, sartat s'omini, ciccat e fait unu bellu gol, bravu, bellu gol de Saba. Lassami ddu nai, custu m'at arregorau Pesvu, Zlatan, est stetiu bravu, no, bella giogada. Ale lassami annunciai custa cosa, sa partida at a acabai tra cincu minutus. Beni meda, nosu, Lucia totu a postu a custas partis ita si naras? Inoghe totu 'ene e custa est diaberu una bella festa, una panchina cuntenta podimus narrer, sos piseddos sun abbaidende sa paltia e sun Meda curiosos, ca semus faeddende in sardu. Est giustu, est giustu aici. Bellu custu puru. Como bido si issos faeddan in sardu. Faeddades in sardu bois? Mi sun nende chi nono, caligunu emo forsis. Ma t'ant cumprendiu, dai. Tue faeddas in sardu? M'est abbaidende. Comente ti giamas? Andrea. E de inue ses? Catania. Est una brulla, est sicilianu, est de Catania issu. Andrea. De parti de mama. E totu sos piseddos fin faghinde sa tradusidura pro a issu. Beni meda, ti torraus gràtzias e a si biri. Gràtzias a bois. Un'antru gol de su Casteddu, su risultadu est. Gabri, as biu chi at marcau? No. Bieus chi sa regia s'agiudat po custa puru. Chi si faint torrai a biri su replay podeus fortzis. De sinnadura aici seus puru precisus po arregordai totu is marcadoris. Ah ecco est un'autorete de su numeru otu chi est Matteo Boi. Su numero sesi. Si currigit sa regia, su numeru sesi chi est Mameli. Autorete poita fiat in sa linea de sa porta, candu ant tirau e at circau de ddu firmai ma fiat S'urtimu tentativu, ananti s'at. Càstia ita bellesa sa bellesa, sa bellesa, sa regia cosa nosta, su drone s'ammostat cussa chi est sa bidda de Ulassa, una bidda chi est una prenda pretziosa stichida in d'unu territoriu chi est cussu de s'Ogliastra chi oi s'acumpàngiat e s'acullit, est unu logu Spantosu, deu stimu meda custa zona e 'ollu nd'aprofitai po saludai is amigus de Jerzu, innui apu tentu manera de cuncordai po annus meda cussu chi esti unu festival de importu, chi esti su festival de Calici di Stelle e quindi insomma Ddus 'ollu saludai totu is amigus chi si funt ascurtendi e chi si funt sighendi fintzas in RTS Radio Televisione Sarda Campu de Giogu. Atentzioni a custa atzioni, sa bòcia est posta in mesu de Riccardo Saba ma torrat a cumentzai sa scuadra ogliastrina cun su nùmeru tres chi est Lai Mattia, Lai Mattia, piticheddu custu piciocheddu ma chi si fait balli, bellu gherradori, bellu gherradori. Bravus, funt una bella scuadritedda. Attenzioni, at perdiu. sa possibilidadi de andai Cicau. Sa bòcia arribat a su numeru dexi, chi dda giait a su cumpàngiu, torrat a cumentzai su Casteddu, Mereu Leonardo, circat de sartai s'òmini intrat in ària, scudit in porta, bella parada, bella parada, bella parada sa de Giuseppe Giganti, bella, bella pròpriu. Eo biu giogadas, potzo nai Gabriele, giogadas de livellu artu, po essi piciocheddus de cuindixi annus, giogadas de livellu artu de siguru, insoma, est unu prexei mannu. Seus ammirendi custu spettaculu de sa natura chi seus biendi in Ulassai. Si. Depiaus beni ariseu a crocai, caru Gabriele, cenai innoi. Abarro soi. Eh, eh, oi purtroppu teneus cosa 'e fai puru. Acabada sa partida, beni meda, seti a tres, Cagliari Under 15, Cannonau Jerzu Picchi e... Bellu, bella giogada, unu prexei mannu po custas scuadras. e po nosu puru de si ai contau custu bellu allenamentu cumpratziu aintru de duas sociedadis e totu e duas aintru de cussu chi est su mundu 'e su Casteddu e la Cagliari Academy est unu prexeri mannu po nosu puru ca insomma seus stetius ospitis de custa bella strutura de custu bellu impiantu innoi de Ulassa unu prexeri mannu. Podeus giai fortzis sa lìnia a sa cumpàngia cosa nostra Lucia Cossu chi est inguni a sa làcana 'e su campu. Lucia, chini tenis a fiancu cosa tua? E nois e nois semus nois. Mi sezis intendinde? Si, si, certu, bai Lucia. E tando nois semus paris cun Serafino Laconi, su est su s'allenadore de i de sos giovanissimos de su Jerzu. Tando benennidu e cale est s'emotzione manna de sos piseddos chi an giogadu oe cussa partida de importu mannu? Ah beh, io credo che per loro sia un momento in sardo? Credo aspetta eh. Ti torro a faghere sa pregunta, accanta a mie beni beni a innoghe unu giogadore pizzinnu, issu est Antonio Muggianu, as fattu duas gol, as fattu duas retes e duncas ses emotzionadu, ses cuntentu de àere giogadu oe innoghe? Certu, seu emotzionau e m'est pràciu, unu bellu logu e seu cuntentu. E creo chi tue sias cuntentu fintzas proite giogas in su Casteddu. Certu, seu arribau s'annu passadu Lucia, Lucia, pregontadi de innui est Mugianu, insomma. E bo lu naro deo, issu est de Meana, ite ti naran in Meana, sun cuntentos de a tie? Funt prexaus de... Ah, ei, ei. E certu. Si, sunt cuntentus, ei. Poi, Lucia, narasiddu ca su territoriu cosa issu, est unu territoriu chi nd'at bogau a pillus, a pillu, bellus giogadoris, unu a suba 'e totus, Matteo Sa..., Marco Sau, insoma, est de sa zona cosa issu, quindi, insoma, est unu bellu territoriu. Alessio est nende chi sa zona tua at bogadu a pizu zente de importu mannu comente Sau chi est de Tonara. Si si Marco Sau puru si genti importanti si. E tzertu. Tando torramus a tie, una partia de importu po a bois custa de oe, azis giogadu cun su Casteddu, amus biu in campu piseddos diaberu cuntentos de giogare, Fin emotzionados custas dies, comente an passadu custas dies? Esatu, furiant cuntentus de benniri a innoi a giogai cuntra a su Casteddu poita po issus est unu momentu de de crescita meda meda meda importanti e infati oi furiant emotzionaus, non bidiant s'ora de arribbai a su campu po po giogai custa partia. Alessio Gabriele tenides calchi pregunta de fagher a Serafino o a ad Antonio? No, ma deo deo 'ollu sceti torrai gràtzias a issus poita insomma s'ant amostadu, depo nai ca su livellu fiat unu bellu livellu artu, quindi de parti nostra, de parti mia e de Gabriele fadeus is cumplimentus a is duas scuadras ca s'ant amostadu una bella partida de fùbalu. Alessio Gabriele Alessio e Gabriele bos sun faghende sos cumplimentos ca azis giogadu diaberu 'ene e amos biu una partia bella de fùbalu e bene giogada est diaberu una festa manna bois non sezis bidende sos giogadores ma sun cuntentos sun abbaidende a intro de sa telecamera est diaberu una una bella festa po a issos e tando deo torro gràtzias ad Antonio Muggianu issu est unu giogadore de su Casteddu e torro gràtzias fintzas a Serafino Làconi chi est s'allenadore de sos giovanissimos de su Jerzu. Gràtzias. Beni meda, gràtzias a tui Lucia, est stètiu unu prexeri mannu. Benide a inoghe, benide, benide, benide. Est stètiu unu prexeri mannu a contai custa bella sfida, in s'interis faint festa a su piciocheddu, a Mugianu, insoma, Unu sardu de de cussu chi est su Mandrolisai, podius ddu nai aici, de Meana, una bella bidda e una zona fintzas ca est stetia, cumenti a nai, e acanta de unu logu cumenti Aritzu, innoi su Casteddu at tentu manera de andai a fai sa preparatzioni cosa sua in is annus passaus. Gabriele, ita podius aciungi a custa a custa direta, a custa partida ca est, insoma, est serrendi si? Ca s'at regalau meda emotzionis de giogadas, meda emotzionis de su logu chi seus bivendi. Eus biu una manera de fai sport ca serbit de esempiu, duncas oi eus testimoniau e registrau po totus custa bella giornada. Andabit meda, andabit meda sa de cuddu cun tui. Sa regia s'at a mandai cussu chi est s'highlight, cussu chi funt is highlights de custu de custa bella sfida e nosu si ddus contaus de innoi de Ulassa chi est custa sa sa prenda bella. No, fiat de amirai. Su primu gol, su primu gol chi s'amostat sa regia cosa nosta est unu gol propriu cuncordau de Mugianu ca at fatu Una bella doppietta a su minutu numeru ses e a su minutu numeru coranta, bellu giogadoreddu custu piccioccheddu, m'est praciu meda, deu pentzu chi potzat tenni unu bellu benidori in cussu chi est su mundu de su fùbalu, ma torraus a nai ca sa Sardigna est unu logu chi arrennescit a produxi, ita mi benit a conca su fueddu propriu produxi, giogadoris de livellu e e chi faint, chi arrennescint a si fai balli fora, fintzas fora de cussu chi est su mundu sardu. Assolutamente, no no, nci ndi funt medas ca funt gioghendi no sceti in Serie A, puru in Serie B e medas chi ant, funt gioghendi po Scuadras ci ndi. Ci nd'at, ci nd'at. Nd'at, ci nd'at. Su traballu chi fait su Casteddu in custu sensu est unu traballu mannu poita a tenni cussa chi in Spagna tzerriant cantera est unu valori mannu, unu valori ca serbit e cumenti funt amostendi fintzas is giogadoris de sa primu scuadra, sa scuadra cumandada de s'allenadori Pisacane at tentu manera de amostai ocannu cun Mendì, Trepì e atrus chi ant fatu s'esòrdiu in custa chi est sa prima scuadra, si narat ita, si narat ca a tenni unu bellu, una bella cantera, giai ti podit essi de importu. Poita agiudat sa prima scuadra a abarrai in cussa chi est sa categoria, Poit agiudai sa scuadra manna a binci, poit agiudai sa scuadra manna a ciungiu abarrai in Serie A. Ita naras Gabriele? As nau totu giustu. Beni meda, beni meda, ma deu ddu scidia, is ascurtadoris ddu scint, deu stimu meda sa scuadra de su de su Casteddu e no potzu che nai beni de custa sociedadi chi est fendi Unu traballu mannu. Lucia, Ita podeus aciungi, ita podeus aciungi in in custu a sa serrada de custa de custa bella dì de oi innoi in Ulassa? Deo naro chi sos pitzinnos sun sighinde a giogare, podides bìdere dae sas immàgines, pitzinnos minoreddos sun sighinde a giogare, est bistada una festa manna, una festa Dia beru bella e unu saludu mannu dae s'Ozastra, dae Ulassà. Beni meda, nosu torraus gràtzias a tui, s'interi si bideus ancora calincunu highlights de su segundu tempus, bellas giogadas chi eus tentu manera de contai, is duas scuadras chi si funt unu pagheddu amisturadas, torraus a nai ca no fiat una partida nareus uficiali ma fiat un'allenamentu cumpartziu podeus nai a intru de duas formatzionis chi funt acapiadas a cussu chi est su mundu de de su Cagliari, sa Cagliari Football Academy, una scuadra ollastrina chi tenit comente basi sa sa bidda de de Jerzu e chi ponit impari giogadoris chi aprobiant de totu s'ollastra e sa scuadra under cuindici de su de su Casteddu, insoma unu Unu prexu mannu po totus, un'ocasioni po is giogadoris ogliastrinus de si fai, de s'amostai e de amostai cussu chi scint fai e un'ocasioni, unu bellu allenamentu fintzas po sa scuadra de su Casteddu Under cuindici ca cumenti Gabriele s'at contau est arribada a su de tres de is postus de su campionau cosa sua. Miga pagu. Est arribada s'ocasioni de si dda giogai su playoff natzionali. Beni meda. Chi no podeus no si depeus aciungi atra cosa, nosu iaus a serrai puru, domandaus a sa regia cosa nosta, chi teneus ancora tempus po podeus salludai is amigus chi si funt ascurtendi de custa bella visuali de su drone cosa nosta ca s'amostrat sa bidda de Ulassa, deu si salludu, Gabriele Cun tui impari a mei. Ti torru gràtzias po m'ai fatu cumpangia e po mi nc'ai potau oi in cabesusu cun sa màchina cosa tua. Lassami saludai fradi miu Giovanni chi chi nunca, candu torru a domu, ddu intendis. E certu, saludaus a s'amigu Giovanni ca comente sempri si sighit. E totu is amigus ca si sighint ogni 'orta, ca funt sempri de prus. Saludaus is ascurtadoris e is spetadoris de rts, Ràdiu Televisione Sarda, Eia TV, Terra de Punt, campu de giogu, de Alessio Mura e de Gabrielli Costu unu saludu mannu a si biri, nosu s'intendeus, insomma in custa dì chi no si nau nudda ma insomma no eus a trigai, unu imprassu mannu a totus, a sa prossima, bona. A si biri.